an balima sirifila tv lajɛbaaw n b'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika an bɛ alahu taala deli ala k'o kɛ ka an ni aw bɛɛ lajɛlen nabɔ aw ka diinɛ baro hukumu kɔnɔna la n'o ye jɛmukan ye min sigilen don sirifila tv jabarani kan n'a bɛ wuli ka se karamɔgɔw ma ani ka karamɔgɔw bisimila walasa ka baro kɛ ni u ye diinɛ kunnafoniw na bi an kɛlen bɛ ka an jɛɲɔgɔn an teri ani an karamɔgɔ bisimila kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an karamɔgɔ mɔnɔ kulibali mɔnɔ kulibali wajulikɛla don diinɛ baarakɛla don lakalanikɛla don kuranɛ lakalanikɛla don lafiyabugu an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔ la yanni an ka don an ka baro kɔnɔ n bɛ an karamɔgɔ bisimila k'a fɔ assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu waaleykum salam warahmatulahi taala wa barakatuhu eh, an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la bi an b'a fɛ ka baro kɛ fɛn dɔ kan min nafa ka bon diinɛ kɔnɔna la kosɛbɛ mm, mm. hadamadenya bɛɛ lajɛlen mago bɛ a la mm. o ye ala wele ala yɛrɛ de ye an yamaruya k'an k'a wele a b'an jaabi a bɛ taa yɔrɔ jan f'a ko maa minnu b'u yɛrɛ bonya ale ala batoli ma n'o ye ale ala weleli ye eh, a bɛ taa fɛn gɛlɛn fɔ olu ma kira yɛrɛ fana b'a fɔ an ye tuma dɔ la ko ala wele n'o ye duwawu ye k'o de ye alabato yɛrɛ sɛmɛ silamɛ kɛlɛkɛminɛn min b'a bolo o ye duwawu ye o duwawu yɛrɛ an ka kuma daminɛ la duwawu yɛrɛ an b'a fɔ ma ko duwawu ala wele fɛn jumɛn de don alihamdulilahi rabil alamin wa nusɔli wa nusalimu ala ashrafil mursalin mohamad bun abdulahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din an bɛ ala fo an bɛ ala tanu ala min y'an sigi nin kɛnɛ kan i y'a fɔ cogo min na nin ye kɛnɛba de ye parce que hadamadenya yɛrɛ sigilen bɛ dugawu de kan o kɔrɔ ye di an fa adama alayhi salam a ka dugukolo sanfɛla sɔrɔ a ka se ka lafiya fo a ye ala de wele ala ka yafa k'a ma o de ye a lafiya ani an ba hawa bon hadamadenya kabini i ma na n'i bɛ muso ɲini dugawu de bɛ kɛ muso sɔrɔla dugawu bɛ kɛ ka den sɔrɔ ni den fana sɔrɔla dugawu bɛ kɛ den ka ɲɛnamaya ka dilacogo ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma k'a kɛ silamɛ ka kuma ɲumanw jigiya n'a ye a bɛ don kalan na dugawu bɛ kɛ kilasiko la dugawu bɛ kɛ baara ko la dugawu fana bɛ a fana ka furuko la a n'a ka ɲɛnamaya fan bɛɛ hali ni hadamaden fatura dugawu de don hali ni mɔgɔ b'i tɔgɔ fɔ Wa ko ala ma hinɛna karisa la mɔgɔ tɛ kari dugawu kɔ abada donc dugawu yɛrɛ ye fɛn min ye ala bato de don fɔlɔ parce que n'an b'o fɔ kuranɛ n'i y'a lajɛ ala k'an bila fɛn o fɛn kɛli la o tɔgɔ de ye ko bato n' ala ko an ka fɛn o fɛn fana to yen o tɔgɔ de fana ye ko bato ni i ye ala ka amuru kɛ n'o y'a ka yamaruya ye a bɛ fɔ k'i ye ala bato i bɛ baraji sɔrɔ ala ko i ka min kɛ n'i m'o kɛ k'i ye ala sɔsɔ i bɛ jurumu sɔrɔ donc bato o ye ala ka yamarukan de ye b'an bila min kɛ la bon ala dun y'an bila dugawu kɛ de la n'i ye suratu kuranɛ lajɛ suratul bakara aya kɛmɛ bi segin wolonwula ala bɛ kuma yen suratu gafir fana ala bɛ kuma yen ala b'a fɔ nin yɔrɔ damadɔ la gafir ta ye ala b'a fɔ wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum K'aw ma ko k'a fɔ a ye a k'a wele a b'aw b'aw jaabi jaabi donc dugawu ye ala wele ala bato don kelen a filanan ala wele don ala ka amuru kɛli don et puis e ta de ye k'a kɛ sinon i jaabilen don parce que jaabi de fɔra ka fara a kan a ye n wele n' ala tun danna yen ɲininkali tun bɛ kɛ ko mais n'an dun y'i wele an bɛ kɛ cogo di ala ko astajib lakum n b'aw jaabi Donc o yɔrɔ bɛ fɔ a y'a fɔ ka taga inna ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin minnu tɛ sɔn ka ne ala wele parce que u tɛ sɔn ka bato kɛ n'i y'a ye bato fɔra yan ala wele kuma yɛlɛmana ka kɛ bato ye y'a ye u tɛ sɔn ka ne ala wele o kɔrɔmani bila minnu t'a kɛ n'u m'u farati u bɛ taa jahanama kɔnɔ u dɔgɔyalen donc kuma fɔlɔ dugawu yɛrɛ bato de don dugawu yɛrɛ ɲɛnɛmaya sigilen b'a kan ɲɛnɛmaya jɔlen b'a kan ɲɛnɛmaya bɛ dan a kan wa ɲɛnɛmaya bɛ kun a kan fana a bɛ kɛ sababu ka mɔgɔ don alijinɛ fana kɔnɔ hali alijinɛ kɔnɔ an bɛ ala wele n'an mago bɛ min na an b'a fɔ ala k'o d'an ma donc hadamaden tɛ kari dugawu kɔ a lase fɛnba don hadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ mun de la ala ko k'an k'a wele mɔgɔ kan k'i miiri nin na ala dun ye danni kɛ ala tɔgɔ de ko huwa alqasim kelen ka danni kɛ a ye tilali kɛ a ye bɛɛ ta di danfɛn si tɛ i bɛ se min ma n'ala m'a d'i ma danfɛn si tɛ i ka ɲɛnɛmaya tɛ taa fɛn min kɔ n'ala m'a d'i ma et puis o danfɛn wɛrɛ tɛ se ka i jɔ ni i ka o cɛ n b'a fɛ ka min f'i ye mɔgɔ i banna mɔgɔ la cogo cogo i tɛ se ka fiɲɛ tigɛ a la i banna mɔgɔ la cogo cogo i tɛ se ka san bali ka na a kan ça fait a ka balo n'a ka ɲɛnamaya tɛ taa fɛn minnu kɔ i tɛ se ka don a ni o cɛ bon ala kɛlen k'an da ala ye tilali kɛ a y'a ɲin sɔn a y'a jugu sɔn parce que ale de y'a tɔgɔ wele ko arahamani arahimi arahamani dɔnnibaw b'a fasari ka kɔrɔ minnu fɔ a la o ye diɲɛ hinɛ labɔlen ye masa ye arahimi o ye alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye masa ye bon diɲɛ hinɛ labɔlen ala ye an da ka o ki an cɛ mais ala ye min di mɔgɔw ma danfɛnw ma ani a ye min mara o tɛ kelen ye a ye min mara o de ka ca mhm. ka tɛmɛ a ye min d'i ma mhm. o de u b'a fɔ ko ala ye diɲɛ da ka nɛɛma min bila diɲɛ kɔnɔ nɛɛma ba kelen mhm. kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn k'o bɛ ala bolo den kelen min ni o bilala diɲɛ kɔnɔ an bɛ kan ka ɲɔgɔn kɛlɛ o de nɔfɛ donc hadamaden sɔn fɛn a tɔ de bɛ ala b'i sɔn k'i la jara de sɔn yɛrɛ ye k'i tester k'a lajɛ i bɛna mun fɔ i bɛna mun kɛ n' ala y'i jɛ fana k'i tester k'a lajɛ i bɛna mun fɔ i bɛna mun kɛ donc dugawu mun de la an bɛ ala wele munna ye n'an ala wele ala e b'a dɔn weleli ka di an tɛ wele to ye dɔrɔn i ka a ye weleli ye bato de ye ke wele bɛ a jira k'a fɔ k'i ye jɔn ye i ka jɔnya jira ni ala la parce que i bɛ fɛn min wele i mago de b'a la kɔrɔ k'i bɛ dɛsɛ min kɔnɔ kama dɔ weleli bɛ nin bere jira ala fɛ k'an bila fɛn dɔ de la sun a b'a di e bɛ ka ala wele fɛn dɔ la aw ni dɔlaw dɔ bɛ ka si kalo yɛrɛ la fɛn dɔ nɔfɛ ala y'o di dɔ ma fo ala ɲini et puis o tigi tɛ ka seli yɛrɛ o yɛrɛ ko tuma ko ala yɛrɛ tɛ mais o bɛɛ la a y'a d'o ma i b'a dɔn k'a fɔ e ka bila ko dɔ nin kɛli la kun dɔ de b'a la ala b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ de d'i ma min tun ma tila ala fɛ ka o d'i ma donc bato kun o ye jɔn k'a dɔn k'ale ye jɔn ye ka ala ka masaya jira a kun dɔ fana ye jumɛn ye Eh, ala b'a fɛ ka bonya de k'an ye mhm. parce que ala kira ka kuma dɔ bɛ yen nɛɛma ni kisi b'a ma a ko ma min muslim yadu allaha bi da'awatin mhm. laysa fiha ithmu wala qati'atu rahim illa atahu allahu biha ihda thalathin ala bɛ jɔn bila a ka wele ala bɛ jɔn filɛ de welekan in bɛɛ tɛ k'i ye min fɔ k'o bɛɛ bɛ d'i ma welekan in bɛɛ kɔrɔ de ye ala yɛrɛ fɛ ko dɔ bɛ nin ni ala cɛ pour que n k'o yafa n wele sara dɔ bɛ n bolo k'a bila i ye sini kiyama alijinɛ kɔnɔ pour que k'o sɔrɔ n wele donc fo mɔgɔ k'a dɔn weleli bɛɛ tɛ diɲɛ intérêt ɲinini ko ye dugawu bɛɛ kɔrɔ t'o ye dɛ et puis dugawu bɛɛ tɛ jaabi ka dan diɲɛ fana ma hali ala m'o kɛ kiraw yɛrɛ ye olu minnu ka fusa ka tɛmɛ an kan u ye ala wele fɛn dɔw la ala y'a d'u ma yɔrɔnin kelen u ye ala wele fɛn dɔw la ala y'o bila k'o falen k'o kɛ ko wɛrɛ u ye ala wele fɛn dɔ la ala m'o kɛ diɲɛ sɔɔni kira b'o de fɔ a ka kuma dɔ la k' an bɛ ala wele ko minnu n'a ma kɛ ala bɛ taa olu d'a ma alijinɛ kɔnɔ dɔ b'a fɔ ne dun ye nin bɔ min ne ma nin seli kɛ n ma sun mɛlɛkɛw b'a fɔ ko ayi i tun bɛ kan ka ala wele ko min na ɲɛnamaya kɔnɔ n'a ma d'i ma o de ye nin k'i b'a fɔ ala ni n tun y'a dɔn ko a bɛ kɛ tan n ka welekan i tun kana a si jaabi i tun bɛɛ bila n ɲɛ donc weleli gundoba de b'a la bi mɔgɔ kan'a bila i kunna k'a fɔ n'i ko ala nin kɛ o de ka kɛ ayi ala de b'a yɛrɛ sago la jaabi ka ca dugu jaabi sugu ee an karamɔgɔ i bɛ a jira an ka baara ye waati la baara ye an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin ee i ko ala yɛrɛ de y'a fɔ ko a ye ne wele ne b'aw jaabi ɔ tuma dɔ la an b'a ye an bɛ waati jan kɛ ala wele la ala ni kɛɲɛ ala ni kɛɲɛ ala ni kɛɲɛ an dun b'a ye an ka dugawu tɛ jaabi an ka dugawu tɛ jaabi o kɔrɔ an bɛ ka min ɲini an tɛ k'o sɔrɔ i y'o dɔn ɲɛfɔ an ye sisan sisan i ka kuma kɔnɔna la parce que jaabi cogoyaw ka ca mais dugawu yɛrɛ a jaabi sariti dɔ b'a jaabi la wa walasa dugawu ka jaabi mhm. fo nin ka kɛ fo conditions b'a la wa conditions bɛ dugawu la dugawu jaabi la diinɛ fɛn foyi tɛ k'ala y'an bila kɛli la mhm. ni saritiw t'a la mhm. o ye ala ka yamarukan bɛɛ ye ko an ka fɛn o fɛn kɛ saritiw b'a la donc dugawu pour que a ka jaabi parce que mɔgɔ dɔ ka dugawu fana tɛ jaabi dɛ k'a fɔ nin ma kɛ n ye a ah, peut-être a bilalen bɛ ka sini de kɔnɔ ayi o tɛ bɛɛ ta fan ye ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen a bɛ cɛ dɔ misaliya fɔ min ye taama janba kɛ ka fɔlɔkɔ wili a la a sɛgɛnnen bɛ a tɔɔrɔlen bɛ kɔfɛ a y'a bolo jan k'a bɛ ala wele ko k'a sɔrɔ cɛ in fini b'a kan na haramu don a balo ye haramu ye a minji ye haramu ye a farikolo lamɔna haramu kan kira tilala ka jaabi di o bɛ jaabi cogo di Jaabicogo foyi t'o ta la, jaabi cogo tɛ o tigi ta la, a ka fɛn bɛɛ ye haramu ye, balo bɛɛ ye haramu ye, a ka fɛn bɛɛ ye haramu, naamu, o ka dugawu jaabi, unhun, Ala t'o ka dugawu jaabi hali o ta tɛ bila a ka sini kɔnɔ, aya, awɔ, donc dugawu, unhun, ee jaabi fɛn damadɔ bɛ yen an ka hakili t'o la dugawu ko la, awɔ, dɔ bɛ yen an ka hakili to waati damadɔ la dugawu ko la, unhun, fɛn dɔw fana bɛ yen an ka hakili to olu cogoyaw la dugawu ko la, unhun, dugawu kɛcogo de b'a la, unhun Dugaw tɛ kɛ i k'a fɔ ala n filɛ nin di yan n'i ye kuranɛ lajɛ i t'o sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ n b'o fɔ mun na i b'a sɔrɔ dugaw fɛn in bɛ kuranɛ kɔnɔ ala tanukan b'a bɛɛ la ala bonyakan b'a bɛɛ la min bɛ kan ka ala wele a bɛ ka jɔ a ka jɔnya la o b'a bɛɛ la i m'alifatiya ye a daminɛ ye ala bɛ tanu de n'i jiginna to jɔn b'a jɔ a ka jɔnya la iyaka nabudu wa iyaka nasitayin o bɛɛ de kɔfɛ fatiya dugawu bɛ na ihidina siratal mustakima a b'a kɛ k'a fɔ ko ala an bila sira tilennen kan i tɛmɛna etapu dɔw de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se yen f'an ka hakili t'o la ala wele la an ka ala tanu fɔlɔ o ye dugawu sariti dɔ ye i bɛ ala wele e bɛ ala wele i ka ala tanu i k'i hakili t'o la a filanan e bɛ ala wele i ka ala yɛrɛ jaabi fɔlɔ yahudiyaw ye kira de ɲininka nɛɛma ni kisi b'a ye k'e ko ko ala bɛ fo san bili wolonfila o n'an ka jan dɛ an b'a wele a b'a mɛn cogo ala ko kira ma wa ida saalaka ibadi anni fa inni karibun ujibu dawata dayi ida dani mɛ a ye mun fɔ ka tugu a la faliyasitajibu li a f'u ye ne ala ni jɔn ka surun n'u y'i ɲininka ɛɛ an karamɔgɔ ala bɛ kuranɛ aya damadɔ la nati u bɛ kira ɲininka fɛn o fɛn na ala b'a fɔ kira ko a fɔ u ye ko nin n y'a jateminɛ kuranɛ kɔnɔ n'u y'i ɲininka kalo la kulu n'u y'i ɲininka hada kulu n'u y'i ɲininka fɛn o fɛn na kulu b'a bɛɛ la a f'u ye kul ya ayuhal kafiruna mɛ kabiri a sera nin niveau ma jan jɔn ni ala cɛ ne y'a wele a b'a mɛn cogo di mm. ala ye kulu bɔ yen mm-hmm. pour que k'a ko teliya n'u y'i ɲininka ne ala la n bɛ di n'u cɛ fa inni a y'a a don o yɔrɔ la karibun n ka surun u la e o dama tɛ ujibu dawata dayi ni min wele n b'o jaabi mɛ n bɛ kangari min da o ye fana faliyasitajibu li u ka ni ala jaabi parce que ala silamɛ ka ala wele ani mɔgɔ min taara fɛn wɛrɛ ala wele fɛn wɛrɛ wele tɛ kelen ye an ka tɛ ne olu sɔrɔ ye silamɛ de k' ala wele ko don parce que pɛridi tɛ o de la hali n'i m'i ka ɲinifɛn sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ a tɛ tiɲɛ o n'a ma kɛ k'i jurumu yafa a bɛ don ni balawu dɔ cɛ walima sini ka taa sɔrɔ yen e sigi u bɛ fɛn wɛrɛ wele la n'i ye sitanɛ wele n'i ka ɲɛnamaya ma sɔrɔ i dungɔ ma sɔrɔ a bɛ don ni jurumu caya a bɛ don ni ko wɛrɛ caya sini b'a sɔrɔ yen wa donc silamɛ ta de ko don o ala bɛ kanga da silamɛ de parce que dɔ bɛna a fɔ kafiri dun mɔgɔ ta ala yɛrɛ wele la da bɛ kan ka kɛ ayi o tɛ o tan bɛ kan ka kɛ o tɛ o silamɛ de ta ko don parce que silamɛ ta bɛɛ ɲɛ tɛ k'a ka d'a ma ɲɛnamaya kɔnɔ ɛ jurumu yafa ma bon ni nin bɛɛ ye balawu ka k'i sɔrɔ saraka a bilala o nɔ na ka dun tɔɔrɔ ko balo ɲɛnama n'a ye bɛ ɲɛnama yɛrɛ o tɛ lajɛli n'a ye o don kun bɛ dun alijinɛ ma bon nin bɛɛ ye n'i y'o sɔrɔ dun n'a taara fɔ i sini ko n'i ka dugawu de ye o de y'i don alijinɛ kɔnɔ i ma kira ye kuma fɔ ko mɔgɔw ko e ne tun y'a dɔn foyi ye tun ka jaabi donc wala la dugawu minɛ sarati an bɛ kuma teliya i ka ala jaabi fɔlɔ Ka ala jaabi o kɔrɔ dɔnen don ala k'i ka fɛn fɛn kɛ i k'o bɛɛ kɛ n'a ko i ka fɛn fɛn to yen i k'o bɛɛ to yen a dɔ fana ye jumɛn dugawutigi i k'i jija ka dugawu kɛ waati dɔw la terikɛ su mana se a camancɛ ma tuma min na o waati dugutila fɛ u tila ala wele a ka bon k'i hakili to a la i hakili to farida seli deli kɔfɛ k'i hakili to fana na i mana salamu bila k'i bolo jan min b'i fɛ i k'a fɔ ala ye fa iza faragta fansab wa ila rabika fargab donc min b'i fɛ i bɛ min nɔfɛ i k'a fɔ ala ye i k'i hakili to fana seli ikama ni adani furancɛ dugaw la wele ani selijɔ k'i hakili to a la ale fana ye sarati dɔ ye dugaw jaabili teliya la i k'i hakili to jumadon fana na waati min fɔlen bɛ jumadon k'a fɔ waati b'a kɔnɔ n'i ye min fɔ a la a tɛ bin dɔnnibaw bɛ kuma fɔ a la dɔw bɛ kutuba fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔ dɔw b'a fajiri yan fan fɔ dɔw yɛrɛ bɛ a laansara kɔfɛla fɔ i n'a fɔ hadara bɛ sigi kɛnɛ minnu kan zawiya minnu kɔnɔ o waati donc i hakili t'o la ten da tuma n'o ye sujudu ye i k'i hakili t'o la i bɛ ala wele i k'i hakili to ala kira la salalahu alayihi wa salam parce que o de ka gɛlɛn dugaw minnu bɛ taa direct la n'u kasa ka di kira bɛ minnu nɔfɛ o y'olu ye seli kɛra ala kira kan sɔlatu kɛra kira kan dugaw minnu na kana dugawu kɛ k'a lankolon bila ka taa o de y'a lankolon bila ka taa ye n'i ma seli kɛ kira kan a lankolon de bɛ kan ka taa mais ni sɔlatu kɛ kira kan o ye direct dɛ o ye direct alihamudulilahi an bɛ ala jaabi an bɛ kan ka ala jaabi mais k'a jaabi a cent pour cent ala de b'o tigi dɔn o tuma na minnu bɛ ka cent pour cent ya jɛsa Ala ka tɛna don o jɔj la o b'o dafa donc o an ka hakili to olu yɔrɔ ninnu na an ka hakili to fana bangebaga ko fana dugaw la dugaw minɛ yɔrɔ ka ca komi y'a kuma fila fara ɲɔgɔn kan hadamaden ka hakili to waati minnu na ani ko minnu na bangebaga dugawu tɛ bin den i bɛ ka ko la cogo cogo den bangebaga dugawu tɛ bin an ka hakili to o la den fana ka dugawu kɛ bangebaga ye a tɛ bin dɛ an ka hakili t'o la dugawu ninnu tɛ bin ka dugawu kɛ mɔgɔ fana ye min t'a kalama i yɛrɛ y'a dɔn nin bɛ karisa la n'i wuli su dugutila ka jɔ fila seli i bɛ se diki minnu kolo kɛ ka ala tanu k'a jira ala la ne dɔnbaga karisa ni ka bɔ in b'a la a wuli o tɛ bin an ka siran mɔgɔ tɔɲɔnen fana ka dugawu ɲɛ aa o dugawu sugu ninnu kana mɔgɔ tɔɲɔ k'i kaman waa ko yɔrɔ min y'a jɛ k'a ka taa' fɔ yen n'a donna so kɔnɔ k'a fɔ ala ye a bɛ kɛ dɛ mɔgɔ minnu tɔ bɛ an ka hakili to dugawu dugawu la taamaden n'i bɛ dunan dɔn taamaden n'a jigin i ka so ou bien mɔgɔ wɛrɛ ka so ala mɔgɔ don dugawu ɲini a fɛ a bɛ masala dɔ la k'ale musa tile la ko dɔ dɛsɛra ka den sɔrɔ u sera musa ma musa taara ka den jira ala la ala ko ko ani den tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais maa min kɛra sababu ye ka den d'a ma n' ala wele k'a ye o kɛra taamaden dɔ de musa ye tiɲɛ fɔ parce que cɛ dan na a ma dan ni den ala ye mɔgɔw dan tɛ kelen ye dɔ bɛ dan o ye a kona don den t'a tigi la dɔ ta bɛɛ ye cɛ dɔ ta bɛɛ ye muso ye a b'a ɲami k'a di dɔw yɛrɛ ma ni cɛ in tun ye ani den tun ma da ala cɛ cogo de fɔ musa ye mɛ ala wele kan ka min se cɛ ma musa tun bɛ ala ɲini ko la ni cɛ ye dugawu k'a ye a jaabira taamaden ka dugawu fana a bɛ jaabi sunbaatɔ fana bɛ ten i bɛ sun kɔnɔ i k'i hakili to dugaw la sunkalo fana ye kalo belebeleba ye waati bɛɛ dugaw bɛ jaabi n' ala ye hiji nɔgɔya i ye i ye arafa kɛnɛ sɔrɔ ka dugawu bɛ jaabi safa ni maruwa kulu sanfɛla ninnu minnu bɛ dugawu jaabi yɔrɔ ye uru bɛ kɛnɛ minnu kan silamɛw sigilen b'a kɛnɛ kan n'i y'a sigilen ka tɛmɛ hali n'i tɛmɛtɔ bɛna fatiya ye i jɔ i k'a ta a bɛ jaabi an karamɔgɔ dugawu jaabi yɔrɔ ka ca bi saratiw ka ca mɛ n bɛ min fɔ k'a gɛlɛya dɔrɔn o de ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ e yɛrɛ bɛ ala wele e ka saniya n'e saniyara o tuma na i ka ala tanun i mana ala tanun i k'i ka kuma fɔ i ka laban ala kɛra i kan'i jigi tigɛ parce que jigi tigɛ a bɛ dugaw bin k'an ka dugaw minɛ ne don ko fɔ n'an ko don min ko e sigi dugawu yɛrɛ ye tiɲɛ n'i bɛ dugawu kɛ i k'a tigɛ a kan ka fɔ ne ka dugawu kɛ k'a jaabi ka jaabi don wa antum mukinuna bil ijaaba o de fɔra kana sigasiga i bɛ danganiya ta ala ko yɛrɛ danganiya de kana ala ko minɛ ni sigasiga ye n'i ye ala ko minɛ ni danganiya ye ne min bɛ taa ala sɔrɔ yen i t'a fɔ ko dugawu jaabili danganiya jɔyɔrɔba de b'a la nin tun ye kuma damadɔ ye dugawu ko kan a jaabi yɔrɔw ani an ka kan ka hakili to waati minnu na ani dugawu yɛrɛ kɛcogo a n'a kɛlen kɔfɛ an man kan ka jigitigɛ ko minnu kɛ bilen an k'a bila an kunna ka fɔ a jaabilen bɛ n'i ye ko min na nin ye dugawu kɔfɛ o de don an karamɔgɔ laɲini sɔrɔla baro kɔnɔna la an y'a waati baro in tun taa ala ka jan ka di kuma la kumaba kuma sɔrɔla waati na cogoya kama an karamɔgɔ dakun laban jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma dakuruya laban min bɛ n bolo o ye an bɛ foli kɛ fɔlɔ télé chérifla ka taa ɲɛmaayaso mɔgɔw la ani aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn ma e yɛrɛ i baara min kan k'a kɛ nin silamɛya ka ɲɛtaa baara belebeleba de diinɛ ye amu de ye bɛɛ bɛ dɔ de ta a la nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɛ kunba kelen ye n bɛ e yɛrɛ fo minnu ye baara in kan n b'u fo An b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an cɛ siri dugawu kan addu'a silahul mu'min dugawu de ye mumini ka kɛlɛkɛ bereere ye a bɛ se ka min dilan k'an kɔnplɛ tɛ se k'a dilan kiraw ye dugawu de kɛ ha ye dugawu de kɛ ala y'a dɛmɛ nuhu y'a kɛ ibrahima y'a kɛ musa y'a kɛ ala yɛrɛ bɛ ala yɛrɛ sura tɔgɔ da kuranɛ na suratul anbiya n'i y'a lajɛ a bɛ cidenw jate jate jate jate ka jigin nin ye nin fɔ ni ala y'a jaabi dugawu ye fɛn ba de ye an kana saliya dugawu la an ka Ala wele a tulo b'an kan na a ɲɛ b'an na et puis fana a b'a kɛ parce que a y'o fɔ ka tugu a la a ye n wele n b'aw jaabi Alakira y'an yamaru ni dugawu kɛli ye fɛn bɛɛ o de la kira ka ɲɛnamaya bɛɛ tun ye dugawu a bɛɛ n'a kunna ka bɔ sunɔgɔ la n'a bɛ don ɲɛgɛn na n'a bɛ fini don

k'a yira k'ale dɛsɛlen don ale mago bɛ maa dɔ la maa min bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan ale tuma min na n'ale dɛsɛra duwawu yɛrɛ laɲini ye nin ye tuma min na e b'i tɛgɛ fila jan ala nin kɛ n ye o b'a sɔrɔ fɛn in dɛsɛ de b'i la o b'a sɔrɔ e tɛ se o fɛn in na de i dɛsɛra de e b'i ka dɛsɛ yira e b'a ɲini min fɛ e b'o ka bonya de jira e b'o ka se de jira mhm. hadamaden yɛrɛ dankun ye fɛn min ye ala bɛ fɛn min nɔfɛ hadamaden na o ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya'buduni kɔrɔ de ye k'i ka i yɛrɛ dɔn jɔn ye mhm. ka ala dɔn maa ye mhm. ala mago bɛ nin dɔrɔn la hadamaden na a banna ni e y'o kɛ tuma min na e mago bɛ fɛn minnu na n'i y'o ɲini ala fɛ alahu ghaniyun ala ye se masa de ye fonisire masa don fɛn o fɛn n'i mago b'a la a b'a di i ma ka sɔrɔ a ma foyi tiɲɛ ale ye duwawu tuma la ka duwawu maa dɔ don maa ɲumanw don i ni ala cɛ duwawu la o fana ye fɛn min ɲininen don i bɔra ka kuma salatu kan ala a k'an ye ala kira bonya kama ala a k'an ye nin maa ɲuman in bonya kama ka tawasulu kɛ ka munajatu kɛ munajatu ye tuma dɔ la ka kuma ala fɛ su dibi la i kelen i bɛ ka kuma ala fɛ e ala ne ye n yɛrɛ tɔɲɔ ala ne ye nin kɛ ala ne ye nin kɛ ala ni e tɛ jɔn bɛ se ka nin yafa n ye ala ni e tɛ jɔn bɛ se ka nin kɛ n ye munajatu ka kuma ala fɛ ka k'i n'a fɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn ɲɛ i ni ala bɛ conversation na o ka di ala ye ala ye dugawu la kojugu o d'a to n'i seginna ka taa dugawu kitabu ninnu na ka taa an ka dugawu kitabuba ninnu na i bɛna a ye munajatu ka ca a kɔnɔ i ka kuma ala fɛ ala kuma ɲɔgɔnya misaliya kelen ka bɔ kuma kɔnɔna la kira somɔgɔw ka dugawu dɔ bɛ yen n'o du'a abu hamzata sumali kira mɔden dɔ bɛ ka kuma ala fɛ a b'a fɔ ko ala ni e ye ne don tasuma la o bɛ diya i jugu i jugu ye mm. nka ala ni e ye ne don alijinɛ kɔnɔ o bɛ diya i kanubaga ye hadamaden mana don jahanama kɔnɔ o de ka di sitanɛ ye nka kira mantɔn bɛɛ ka kisi ka don alijinɛ kɔnɔ o de ka di kira ye mm. a ko ne donni tasuma la o de ka di e jugu ye mm. nka ne donni alijinɛ kɔnɔ o de ka di i kanubaga ye ala ne dun b'a dɔn i kanubaga sago kɛli o de ka di e ye ka tɛmɛ i jugu sago kɛli kan e ka nin kuma na n'i ye nin kuma ta k'a kɔrɔ lajɛ sadi a bɛ kuma ala fɛ ni cogoya ye cogoya min hali n'i taara kuma i jɔɲɔgɔn fɛ n'a cogoya ninnu ye a bɛ sɔn i ye an bɛ ala taala deli i bɔra ka walanda nafama min ye di an ma ala ka an nafa ni a ye e yɛrɛ fana bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na diinɛ baara la lakalani kɛrɛnkɛrɛnya la kuranɛ lakalani ani waajuli an bɛ ala taala ala k'an ni sara ni ɲuman ye an bɛ dugawu ɲini i fɛ ka tila ka dugawu k'i ye ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw waleɲumandɔn n'i y'a mɛn jɛmukan diinɛ baro aw de don aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaranu ɲɛma waati bɛɛ lajɛlen ka diinɛ baro dɛ hmm. ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ ala taala deli an ni aw ye ala ka sigida nata jira an ni aw bɛɛ lajɛlen na hmm. wa akiru dawana anilihamdulilahi rabil alamin wasalamu aleyikum warahamatulayi taala wabarakatuhu